Tá mé ag dul a chur aláram anseo mar tá cineál claonadh agamsa toiseacht cineál ar intinn agamsa cúig déag fiche bómaite a dhéanamh agus ansin críochnaíonn sé uair a chloig níos moille agus bíonn daoine ina gcodladh agus achan rud mar sin so chuir mé an t-aláram ag dul ansin agus ansin Bhí sé ar intinn agamsa rud éigin a rá fán Chadhnach agus fán ghlúin sin, glúin na haislinge agus tá píosa beag taighde déanta agamsa ar Mháire agus cé gur chríochnaigh an bheirt acu in adharca a chéile b'fhéidir níos faide anonn ins na seascaidí maidir le an rud aisteach sin the Language Freedom Movement agus achan rud mar sin. I ré na reabhlóide bhí sé mar chuid don ghluaiseacht céanna agus an ghluaiseacht a bhí ann ansin ná bhí siad ag iarraidh Idé-eolaíocht an Phiarsaigh agus aisling an Phiarsaigh a chur i bhfeidhm agus sin an rud clúiteach a dúirt an Phiarsach fá litríocht nua aimsire na Gaeilge ná le bogadh ar shiúl ó carn aoiligh agus cruach móna agus an Ghaeilge a chur in oiriúint do Éire nua agus cén cineál Éireann a bhí ann ansin, sin Éire a bhí fógartha i 1916. An Éire a bhí ann nuair a bunaíodh an Dáil agus an Clár Daonlathach na Dála. Agus sin, tharla rud éigin an deireadh seachtaine a chuaigh thart agus stróic mé an chaint s'agamsa as a chéile agus chinn mé a labhairt faoin Phalaistín agus is fóirsteanach ar fad é go bhfuil an rud seo An bhratach seo taobh thiar díom anseo inniu mar tá dlúthbhaint ann idir an streachailt s'againne mar mhuintir agus tír coilínithe agus lucht na Palaistíne agus thig leat na comhchosúlachtaí a aithint go láithreach bonn idir an stair s'againne, b'fhéidir a thit amach thar aistear níos faide, agus stair na bPalaistíneach. So, sin an fáth a bhfuil mé ag dul a labhairt faoin Phailistín agus b'fhéidir cúpla ceangal a tharraingt idir an Phailistín agus an poblachtánachas in Éirinn agus b'fhéidir an meon ins an dá thír agus b'fhéidir nach bhfuil mé ag dul a dhéanamh comparáid idir Fatah agus Sinn Féin agus rudaí mar sin, but thig liom sin a dhéanamh b'fhéidir ins an halla níos faide anonn mar níl an t-am agamsa sin a dhéanamh i láthair na huaire. But an chéad rud a ba mhaith liom a rá agus muid ag breathnú anois ar an domhan ag ligint do stát cinedheighilteach, glanadh eitneach nó fiú cinedhíothú a dhéanamh os ár gcomhair amach agus chan fiú a cháineadh ach solas glas a thabhairt don stát chinedheighilteach seo a leithéid de rud a dhéanamh agus caithfidh muid a smaointiú cad chuige a bhfuil sé seo ag tarlú agus caithfidh muid b'fhéidir ár stair féin a chur i gcomhthéacs dúinn sin agus nuair a bhí mé ag amharc ar an slad atá ag titim amach i nGaza bhí mé ag smaointiú ar an scannán clúiteach sin de Pontecorvo, Battaglia d'Algeri agus tá tá radharc iontach ann agus go bhfuil ceannaire den FLN agus is léir go bhfuair sé greadadh agus tá sé os comhair phreas na Fraince agus cuirtear faoi thréan ceistiú é agus cuirtear cuireann iriseoir Francach ceist air, cad é an craic seo leis na mná seo atá ag fágáil ciseáin na buamaí iontu istigh sna caiféanna agus sna bialanna in Algiers agus ag marú na sibhialtach agus tiontaíonn mo dhuine thart Cad é fá na buamadóirí seo atá ins an spéir atá ag marú na mílte níos mó sibhialtach Deir, Nuair a thugann sibhse na buamadóirí dúinne, tabharfaidh muidinne na ciseáin daoibh. Agus sin an rud atá ag tarlú faoi láthair. Fiú ins an streachailt s'againne féin, in éadan Impireacht na Breataine, coir a bhí ann nuair a mharaíonn tú sibhialtach. Agus cháin achan leagan d'Arm Phoblacht na hÉireann sin. Agus tharla sé beag beann ar an rud sin. Ach tá éagothromaíocht dochreidte ann idir daoine a bhfuil cos ar bolg millteanach déanta acu orthu le breis is seachtó bliain anuas nach bhfuil sé d'acmhainn acu seasamh suas, agus stát núicléach, a bhfuil an armlón is forbartha agus is nua-aimseartha ar domhan acu, agus lán tacaíochta ón Aontas Eorpach, cé nach bhfuil sainordú daonlathach ag Ursula von der Leyen chun sin a chur i bhfeidhm, agus chan fiú amháin ó na Tóraithe i Sasain, ach is dócha ón pholaiteoir is caime. i Sasain agus is dócha an bréagadóir is mó i bpolaitíocht na Sasan agus is éacht é sin an teideal sin a bhaint amach. Keir Starmer atá ag tabhairt lán tacaíochta don slad seo. So smaoinigh mé ar sin agus ansin nuair a bhí mé ag amharc tríd na meáin agus ag dhul tríd córas giolcaireachta tháinig mé ar íomhá inspioráideach agus sin Iar-dhalta de mo chuid i gColáiste Feirste, an meánscoil tumoideachais i mBéal Feirste, agus theagasc mé ins an áit ar feadh deich mbliana. Agus bhí dalta ardleibhéil, agus bhí an boc seo agam, agus is de chúlra iontach iontach truacánta an dalta seo. Chuaigh sé fríd neart rudaí ins an saol s'aige. Tá sé ag dul don ardleibhéal anois, sin an cineál Ardteist. Agus d'eagraigh sé slógadh ag am lón ins an scoil, agus chuir sé poiblíocht in airde, agus. D'fhreastal corrmhúinteoir ar an rud sin, ach rud a rinne sé ar a chonlán féin, agus cuireadh íomhá de suas ar chóras giolcaireachta agus tháinig na daoine agus rinne siad slad air agus deir siad, Á, amharc ar seo, tá síolteagasc ag dul ar aghaidh ins an scoil sin. Agus b'éigean don scoil íomhá eile a chur suas agus a mhíniú go ndearn an duine óg seo seo ar a chonlán féin Mar an rud atá cothaithe isteach ins an tumoideachas agus ins na scoileanna tumoideachais ó thuaidh, cibé ar bith, ná smaointeoireacht chriticiúil. Agus go gcaithfidh muid achan rud a cheistiú, ach níos mó ná sin, tógadh gluaiseacht na teangaí agus tógadh córas an tumoideachais ó thuaidh ar prionsabail an díchoilínithe. Agus siad na prionsabail chéarna sin atá againn i láthair na huaire i mBéal Feirste agus ar fud an Tuaiscirt agus ar fud na hÉireann agus na prionsabail chéarna a chaithfidh a bheith faoi phróiseas ar bith síochána atá ann san Mheán-Oirthear faoi láthair. Agus sin díreach é. Nuair a deir, nuair a deir daoine, díchoilíniú, ca, cad is ciall leis sin? Sin, sin, sin na Protastúnaigh in Éirinn a chur ar na báid, beag beann, go mb'fhéidir go mbeidh Arlene ar intinn sin a dhéanamh cibé ar bith. No, sin coilíniú. Sin, sin an rud a dhéanann coilíniú. Déanann coilíniú glanadh eitneach, déanann coilíniú cinedheighilt, déanann coilíniú cinedhíothú. Sin an rud a, a, a, a rinn Sasana agus ansin an Bhreatain anseo in Éirinn, i measc mo mhuintire féin. An díchoilíniú, sin oidhreacht an Chadhnaigh, sin oidhreacht ghluaiseacht na Gaeilge, gluaiseacht radacach na Gaeilge. Níl muid ag iarraidh ruaig a chur ar dhuine ar bith, tá muid ag iarraidh náisiún nua, tír nua agus domhan nua, agus prionsabail an idirnáisiúntachais fite fuaite tríd an domhan nua seo ina bhfuil bunchearta uilíocha i ndán d'achan chréatúr beo. Nó nuair a chuireann muidinne an Ghaeilge chun tosaigh, níl muid ag cur an Ghaeilge in airde thar teanga ar bith eile. Tá muid a rá go bhfuil an Ghaeilge de dhlúth agus d'inneach istigh inár stair féin agus dá dá mba rud é go bhfuil muid ag iarraidh próiseas an choilíneachais in Éirinn a threascairt agus todhchaí dhaonna a chruthú, caithfidh an Ghaeilge a bharr a bheith mar chuid dílis den phróiseas seo chun athmhuintearas ceart a bhaint amach ar an oileán seo ins an domhan seo. Agus is í seo an fhadhb atá ann leis an tacaíocht gan choinníoll a fuair na hAontachtóirí anseo in Éirinn. Baill de Chinsealacht Phrotastúnach, daoine a chaith le formhór na ndaoine in Éirinn mar fhodhaoine, mar dhaoine den darna chéim, mo thuismitheoirí féin, lucht an Tuaiscirt le céad bliain anuas, agus an coincheap agus an ídéolaíocht chéarna atá taobh thiar d'achan scéim do lonnaitheoirí fud fad an domhain. Agus is í sin croílár na ceiste, go dtí go bhfuil an tIarthar. Is an t-impiriúlachas Eorpach in ann an fhírinne a admháil. Ní bheidh athmhuintearas ceart ar an domhan seo agus ní bheidh síocháin ar an domhan seo. Seachas an plámás, an bholscaireacht agus na bréagacha atá taobh thiar den rud ar fad, bunaíodh Stáit Aontaithe Meiriceá ar an chinedhíothú. Bunaíodh Impireacht na Breataine ar an chinedhíothú agus tá muid ar tí é a fheiceáil anois, stát de lonnaitheoirí ciníocha eile, Iosrael, ar tí cinedhíothú a dhéanamh i nGaza. Mar sin loighic an choilíneachais go bhfuil muidinne níos fearr ná tú agus tá muidinne i dteideal ár rogha rud a dhéanamh leat mar ní daoine thú. agus gluaiseacht na Gaeilge más fiú faic í, caithfidh sé a bheith bunaithe ar na prionsabail den díchoilíniú, go gcaithfidh spás agus áit a bheith ann d'achan uile dhuine ar an domhan seo agus go gcaithfidh muid dispeansáid nua a chruthú ar an domhan seo ina ndéantar scrios chan fiú amháin ar an choilíneachas agus an impiriúlachas ach an dúshraith a luíonn taobh thiar de seo go léir, sin an Caipitleachas. Tá sé iontach maith domhsa a bheith anseo agus mórtas orm do anseo a bheith ag caint le daoine agus daoine b'fhéidir bheidh níos mó daoine anseo mar ar ndóigh tá ollchruinniú ag dul ar aghaidh i lár na cathrach anseo. Tá cruinnithe ann i mBéal Feirste inniu fosta agus an fáth a bhfuil muid á dhéanamh seo ná is ionann seasamh leis na daoine seo. agus seasamh linn féin. Seasamh lenár stair féin agus lenár muintir féin agus is ionann seasamh leis na daoine seo agus seasamh ar son an chirt mar tuigeann achan chréatúr beo an difear idir an rud ceart agus an rud mícheart. Agus is sin an fáth a gcaithfidh siad na billiúin punt a chaitheamh chun dallamullóg a chur ar dhaoine agus bréaga a insint ach is féidir le páistí an fhírinne a insint. So tá mé ag dul a chríochnú agus dhá rud, dhá scéal beag mar níor mhaith liom a bheith ag dul isteach go ródhomhain i policy de Ben Gurion agus an glanadh eitneach a bhí ann in Iosrael i 1948. Más maith leat sin a léamh, léigh an blog a scríobh mé faoi seo. Agus tá mé ag dul a insint Dhá scéal. An chéad scéal ná bhí mé ag tiomáint isteach chun na hoibre lá amháin agus tugaimse mo pháistí ar scoil agus freastalaíonn siad ar Bhunscoil Phobal Feirste, an chéad Ghaelscoil i mBéal Feirste. Agus bunaíodh an scoil sin ón bhun aníos. D'eascair an scoil sin amach as dream de Ghaeil a raibh sé ar intinn acu saol a bheith acu trí Ghaeilge. Ach chan an Ghaeilge mar rud idéalaithe, mar chineál an dóigh a bhfuil sé ann. Tá mé ag tiomáint anuas inniu, bíonn Gaeilge ar achan chomhartha, ansin téim isteach in Applegreen, an dtig liom cupa caife a bheith agam is amharcann an bhean ormsa cosúil go bhfuil dhá chloigeann agam. So tá Gaeilge achan áit, tá an áit seo breac le Gaeilge ach ní labhrann mórán daoine Gaeilge. Sin Gaeilge shiombalach. Bhí sé ar intinn ag na daoine seo an Ghaeilge a bheith fite fuaite tríd an saol acu agus an Ghaeilge a bheith mar fheithicil do shaol níos fearr a bheith acu, saol a bhí bunaithe ar an daonlathas, ar phrionsabail an comharchumannachais. Agus is as sin a thug siad dúshlán an stáit agus a bhunaigh siad scoil. Cé nach bhfuair siad maoiniú, cé go raibh bagairt an dlí ar na daoine seo, cad é a rinne siad dhá bhliain sular thóg siad an scoil seo? D'atóg siad Sráid Bombay i ndiaidh do na dílseoirí agus na péas an áit a chur trí thine. Sin prionsabal na hathbheochana i mBéal Feirste agus tá an bród orm mar Niallach agus is ní minic a mbíonn duine as Tír Eoghain ag rá go bhfuil áit éigin níos fearr ná Tír Eoghain ach ó thaobh na Gaeilge de! tá Béal Feirste. So bhí mé ag tiomáint isteach ar scoil go b'fhéarraí agus bhí m'iníon ag rá liomsa tá tá cineál tá sí fiosrach faoin stair, creidigí é nó ná creidigí. a deir deir sí liom Daidí cad cad cad cad feicfidh tú an t-ocras mór? Cad cad cad chuige a bhfuair milliún bás le linn an ocrais mhóir? Agus deir mé bhuel ní raibh prátaí acu agus ansin eh Bhí an rialtas ag rá gur cheart dóibh a bheith ábalta a mbealaí féin a dhéanamh ar an tsaol, nach raibh cineál cuidiú tuillte acu. Is deir sí, nach raibh bia sa tír, má bhí bia sa tír, cad chuige nár thug siad an bia do na daoine. Agus deir mé, gur mhothaigh siad, go raibh an caipiteal nó an t-airgead níos tábhachtaí ná daoine. Agus thiontaigh sí thart agus deir sí, Ach, Daidí, níl an t-airgead fiú beo. Bhí sí i rang a trí agus Marxach a bhí inti san am sin. Thuig sí. process na teibíochta, fetishization, right? But sin díreach é. Agus bhí mé ag amharc ar an teilifíse agus bhí an nuacht ag dul mar a bhíonn i mo theachsa agus tháinig siad isteach agus deir an cailín céanna liom, Daidí, cad chuige a bhfuil siad a dhéanamh sin ar an tír sin? Deir mise, deir siadsan, deir siadsan go ndearna daoine a raibh cónaí orthu istigh ins an chrios sin, Gaza, go ndearna siad ionsaí agus mharaigh siad daoine neamhchiontacha, neamhurchóideacha. Agus deir sí, Daidí, níor mharaigh an páiste sin duine ar bith. So, nuair a dtig le páiste sin a thuigbheáil, léiríonn sé sin go bhfuil rud éigin cam, go bhfuil coir ag dul ar aghaidh san mhéid atá le rá ag muintir an Iarthair, ag, ag, ag na sárchumhachtaí. Agus an choir seo, an chaimiléireacht seo, téann sé siar go dtí foinse na faidhbe. Agus foinse na faidhbe ansin ná an ciníochas. Is ionann Siónachas agus leagan den ciníochas. Bog bán. Bhí daonlathas ann in san Iosrael. Bhí na kibbutz ann. Bhí sóisialachas ann in san Iosrael. Bhí Ben Gurion mar eh ceardchumannaí. Bhí sé mar ceannaire ar Pháirtí na nOibrithe in san Iosrael. Ach bhí na bunchearta agus an saoirse sin do Iosraelaigh amháin. Sin daonlathas Herrenvolk. Tá daonlathas i ndán dúinne mar tá muid geal nó tá muid níos fearr ná duine ar bith eile. Sí sin an fhadhb, ach cárb as an ciníochas? An ciníochas ná an chosaint idé-eolaíoch a bhí tugtha don chaipitleachas. So, cad chuige a bhfuil Iosrael ann? Tá Iosrael ann ar ndóigh mar gheall ar na Siónaigh, but tá Iosrael ann fosta mar gheall ar an tacaíocht gan coinníoll a thug Stáit Aontaithe Mheiriceá, don tírín sin ó bhí an Darna Cogadh Domhanda ann agus cad chuige ar thug siad tacaíocht do Iosrael? Bhuel, nuair a d'fhógair an bastún sin, Balfour, go mbeadh stát Giúdach ann, an chéad gobharnóir a bhí i Jerusalem, deir sé go mbeadh Iosrael ag feidhmiú mar a deir sé, mar a loyal little Ulster in a sea of hostile Arabs. Agus ina dhiaidh sin, dúirt Haig, Stát Rúnaí Stáit Aontaithe Mheiriceá, Gurb ionann Iosrael agus a landlocked aircraft carrier nach dtig linn a bhogadh. Agus an tUachtarán, Gael-Mheiriceánach sin atá againn ar na mallaibh, fiche bliain ó sin, dúirt sé, mura raibh Iosrael ann, bheadh orainn í a chruthú. Agus sin an rud a luíonn taobh thiar den rud ar fad, agus sin an rud a luíonn taobh thiar den athbheochan agus den díchoiliniú, go gcaithfidh muid an t-idirdhealú, atá ann idir iad siúd a bhfuil an saoirse i ndán dóibh, tá sé tuillte acu, agus achan duine eile. Cén t-ainm a thugann na hIosraelaigh orthu? The human animals. Níl a leithid de rud ann agus human animal. Is daoine muid go léir, agus sin an sprioc, an loighic agus an inspioráid a thug an Cadhnach agus an ghlúin s'aige dúinne mar Ghaeilgeoirí anseo in Éirinn an lá atá inniu ann, go gcaithfidh muid a leithid de thír a cruthú in sa tír seo. Ach ní bhéas ins an tír seo ach cuid amháin de dhomhan ollmhór ina bhfuil na prionsabail seo de dlúth agus de inneach mar chuid de shochaí dhaonna shaor. Go raibh céad míle maith agaibh.